Palibe contract yatsopano ndi Mr Zuneth Sattar. Palibe malingaliro olowa mu contract yatsopano. Palinso nkhani yoti mtolankhani amene adalemba nkhani imeneyi akusakidwa. Ena nkumati akusakidwa kuti achitidwe chipongwe, ayi chichewa china nkumati akusakidwa kuti aphedwe, kumati oo. Kusaka mtolankhani kuti aphedwe chifukwa choti analemba nkhani. Nkhani zokhudza atolankhani amene ine ndimagwira nawo tsiku ndi tsiku ndi zinthu zoopsa kwambiri. Tikumva za atolankhani akuphedwa m'mayiko osiyanasiyana ndipo kumakhala zinthu zoopsa zimene zimachitika m'miyoyo ya atolankhani, zinthu zimene ku Malawi kuno mwina sizidachitikepo ndipo sitingalakelake zitachitika. Chifukwa chakuti zimachitika kwa atolankhani m'mayiko osiyanasiyana, Maiko akamazimva kunjako, amazitenga chithunzithunzi chake chomwecho chimene zimawachitikira atolankhani mmaiko ena nde amakuikani dziko la Malawi mu gulu limene likhonza kupanganso zimene maiko enawo amapanga. Pali maiko amene iwowo apha atolankhani kapena kuwanyonga atolankhani mwadala ndipo mosalabada za moyo wawo. Maiko amene aja chithunzithunzi chawo chidasokonekera. Ifeyo pamene tingopatsidwa chithunzi chokuti tikhonza nafenso kufuna kunyonga mtolankhani ndiye kuti tayikidwa nawo mu gulu la maiko amenewo. Ndiye ngati maiko amenewo zimawavuta zinthu zina kaya nzamalonda, ifenso tikhoza kugwera nawo mu gulu lovutika pa zamalonda. Ngati zimawavuta zokopa alendo, ifenso tikhoza kugwera nawo mu gulu limenelo chifukwa chakuti talemba nkhani zimene nzabodza zonena zakuti nafenso tikusaka mtolankhani kuti timpange chipongwe.
nthawi imene mumapanga kampeni munaunikira kuti muzathana ndi zinsisi zimene boma la mbuyomu la dpp limapanga chifukwa kunaoneka nthawi imeneja kuti ku mbali zimene zachitetezo ku malawi army komanso ku polisi kukhuzana ndi ku prison kumene kumagulidwa zinthu zimene amachita inflate amakweza mitengo ija ndiye Zikumaoneka ngati kuti andalenu mmatiuza kuti tisamaunike kwambiri under the potiuza kuti a tikuteteza chitukuko cha chitetezo cha boma koma kwenikweni kumakhala kuti kubisa element imeneyi ya ziphuphu kapena katangale amene akuchitika kumenekoko. Ndiye funso nkumakhala kuti kodi atolankhanife tichite bwanji balance kuteteza a chitukuko, kulikonda dziko lathu komanso kugwira ntchito yathu. a Kachiwiri, a funso lina munanena kuti mwatsimikizira nyumba ino komanso Amalawi kuti a Gregory a sakusakidwa ndipo munanena kuti a unduna kapena ndinene kuti bungwe loyang'anira atolankhani kukhala ngati likufotokoza kuti akukhala ngati tikuti titamufunsa sakunena zenizeni kuti akumusakayo ndi ndani ndifuna mungotsimikiza kuti amene akunena zimenezi ndi a MISA kuti palibe di substance kuti palibe umboni woti gregory akusakidwa komaliza ine ndinafuna ndidziwe kuti chipanda nkhani imene gregory anatulusa kuti a mdf akulipira uh, Malachite FZE nkhani imeneyi a mdf kapena boma ikanatiuza tokha kapena a- attorney general akanayibweresa poyera kuti ah, Tikupanga izi pa zifukwa izi just in the in the spirit of uh, transparency. Zikomo kwambiri.
Uh, mwina tiyankhe kaye limenelo honorable minister nkhani yokuti uh, kodi inakhala kuti sanalembe nkhaniyi inakatuluka nkhaniyi kuti akulipiridwa pamene attorney general ankayankhula mu 2022 january ananena Zakulipira kumeneku ananena kale nde sizinakadikilira kuti reporter adzalembe chifukwa choti attorney general said it already. Mmene tikukhansula contract iyi tikutanthauza kuti sitikulipirani kuti mwataya ma profit koma tikulipirani mogwirizana ndi PPDA Act pa zinthu zokhazo zimene mwapanga kale. Nde ndikukaika kuti zimafunika kuti kubweranso nkudzanena zoti tsopano zija tinanena kuti tilipira zija nde panopo tikulipira. Is that how you'd have loved it to be? Kuti zitero? I, I hope I've responded kuti sizinafunika kuti zitero because ananena kale kuti mmene tikukhansulamu kutere kutakhansula koma kuteko pali zimene titakulipireni chimene tipange tiunike zimene munabweretsa kale ndi zimenezo uh, tikulipirane kodi ndani amene akunena kuti m'baleyu sakusakidwa ndinafotokoza kuti tacheza kwambiri Kwa lero muchitenge kuti ndikunena ndine. Koma ndikutsimikizireni kuti inuyonso nditacheza nanu mmene ndachezera ndi enawa mundiuza kuti ee sakusakidwa. If I ask you today akumusaka ndi ndani you'll say mdf. Mdf will say we got a call when he was leaving the airport kuti munthu muli mukusaka uja si uyu ee bwanji ayi musiyeni azipita. alitu ndi aujeni eh town alinso ndi aujeni eh town ah, musiyeni azipita if i present that to you inu simukhala gulu lonena zokuti nzoona Mbali uja sakusakidwa you'll join that team tikanena zoti tiziyankhula zoona you'll join that team because the gentleman was spotted amadziwika kumene amakhala and ponyamuka amadziwika pa airport the authorities called if this name limadziwika you know masiku ano the immigration system ndiyoti imaulula dzina la munthu amene ali pa alert you can put in the, in the system kuti dzina lako likafuna kuoloka apa red ioneke that could have happened and inapangadi zimenezo nde anayimba phone dzina lija mukuti akukhala ngati likusakidwa lija ilitu pano likutuluka no mm, musiyeni azipita
Okay, Honorable Minister Malumba Ngwira again from MIJ Radio. Mafuna ndingoziwa kuti um, mwanena kuti nthawi zina amakhala akhoza kuti anayamba kugula zinthuzi komanso mwina anali mu process yogula zinthuzo. Tiyembekeze kuti palinso ndalama zina zomwe zikhoza kuperekedwa ku ma companies ngati mwina a Sattar amene mwanena kuti ani ma company ambiri anapanga supply zinthu zambiri tiyembekeze kuti mwina palinso ndalama zina.
Honorable Minister Joseph Mazizi Capital Radio again. Ah, ndimafuna funso langa nkhani yake ndathamanga kwambiri chifukwa zikukhala ngati zikulingana ndi zimene anafunsanso anthu amene adutsa mbuyo. Makamaka ndimafuna ndimve chifukwa chokuti mmene mufotokozera zokhudzana ndi malamulo amene akutipangitsa kuti tiwalipire a Sattar kapena tilipire nka- kampani zimene zikukhudzana ndi a Sattar zikuoneka kuti zikuti zikutiwawa ndimafuna ndifunse kuti as a country are we regretting having this law thank you
mwina komalizira kwenikweni amalawi mwina akumafuna kudziwa kuti adzamva liti komaliza zokhuza ndi a Sattar kutengera kuti chiyembekezo chawo chinali chokuti mmene anamva kuti ma contract awo ak- akhansulidwa anthu ankaona ngati athana nawo dzina la a Sattar koma zikuoneka kuti chenji chidakalipobe choti tizalipira mwina tizamaliza kuwalipira liti a Sattar kuti dzina la a Sattar mu bizinesi ya malawi mwina lichoke zikomo Ah, zikomo kwambiri ndikaona kafunsidwe ndikuti tayamba kubwereza ndiye kuti zimatanthauza kuti ah, mwina zambiri tapanga exhaust nthawi zinanso kufunsa mafunso momachita mobwereza kuja komanso nkumayamba kuwatanula zimakhala zofanana nkunena zokuti ah akuluakulu mwatiyankhula bwino mwatiuza zoona tamva tamvetsetsa mwatiuza zoona koma a simwabwera kale tingokufunsaninso zina Ah, so ndithokoze chifukwa kuti mwachionetsera chimene chocho kuti kufotokoza kwathu kwamveka bwino anayankho mukupanga choncho ndi mwayankhula apa kuti ndithokoze for the eloquent responses no koma thanking you very much chifukwa chakuti ah, mwafunsanso mafunso enawa Uh, Honorable Minister, let me attempt to take a few of those questions. Uh, anafunsa kunena zoti kodi lamulo ilili limene limakamba zakuti uh, amene anali kale akupanga katundu timulipira ndalama zake pakuyankhula kwawo attorney general ananena kuti akukamba izi chifukwa cha kuti zokomera wanthu public interest kodi simu public interest yomweyo imene adakathanso kunena zokuti aganizire mozama kuti mwina zonsezi zisapitirire munatero funso eh? Lamulo lomwe lija limanena zokuti mudzathetsa contract iyo chifukwa cha public convenience. Ndiye lamulo lomwelo limanena zoti koma mutathetsa chifukwa cha public convenience yomweyo mwathetsa chifukwa kuti mufuna zikomere anthu. Koma zimene atanyamuka kale nkukubweretserani zimenezo muwalipire. It's the same law. ndiye tilumikizana ndi ija kuti kodi tikupanga regret kukhala ndi yankho ndi ah, lamulo limeneli ndiye ibwerera nkhani imeneja kwa amene amapanga malamulo so we can't stand here and say kuti government regrets having this law no malamulo amayambira kwa inu inunso mmayambitsa malamulo kudzera kwa aphungu anu mmayambitsa malamulo nyumba ya malamulo ikukumana kuyambira lachisanuli Kumene kuja nkumene amapangidwa malamulo. Ife pano titati takhala ndi lamulo linena zokuti mtolankhani aliyense akamalowa muno avule jacket. Ngati lamulo likutero ife tikuvulitsani ma jacket. Koma tikanena zoti ayi tiyeni tilisinthe ndiye tipita nazo kuti ayi tisinthe lamulo lija. Ahm, nkhani yokuti kodi part payment, idaperekedwa ikuperekedwa ayi tionanso ndalama zina zikuperekedwa lafanananso ndi lina limene lapereka funso limenelo pandondomeko ngati izizi contract ija ikasainidwa koyambirira komwe kuja mmene asayinira nkuonetsa kuti ndondomeko zina zakoyambirira kuzachitika mmene amatchulira malinga ndi contract iyo payment imene yakuperekedwa nthawi yomwe ija Part payment imene 20% inkayenera kuperekedwa nthawi yomweyo. Kutereku kumafika lero nchifukwa choti mwina munthu amatha kungomvetserera kuti ii nanga si mwina ndili pa zo ndikwenyakwenya zina ndisapite nkumakawavutitsa kuti part payment yanga ija ili kuti. Koma kunena motengera lamulo, part payment inkayenera kuperekedwa dzaka dzitatu dzaka dziwiri dzapita zomwe zija that's when the I mean dzaka dzitatu zapitazo that's when part payment inkayenera kuperekedwa. Zinazo kuti ziperekedwa liti ndiye contract ija imakhala ndi ndondomeko. Malamulo aja a PPDA aja alinso ndi ndondomeko zake kuti kodi zinthu izizi ndalama ina mudzapereka liti, is it upon delivery? Zimenezo zilinso kumene. Ndikukhulupirira kuti aku mdf kapena the procuring entity atafunsidwa zimenezo zokha akhoza kulongosola kuti ayi kalipiridwe kotereku tikalipira ndalama iyi, zina timadzalipira motere motere. Koma tinene kuti chidwi, public interest yo, idakalipobe ku boma. Kufuna kuonetsetsa mmene anenera anduna muja kuti sikuti n'zokondweretsa kumamulipira munthu amene mukunena zoti inuyo mukufunitsitsa mutathana naye. N'zosakondweretsa. Ndiye pali malamulo amene amatifinya ifeyo n'kumati lamulo lidakhaliranji ili? Sindikukamba za ilili. Koma n'zosatikondweretsa kuti kodi tidzimulipira munthu akuti a uyuyu anabwera m'nyumba mwanu, amadzayenda ndi akazi anu, komano wagwetsa jekete yake, malamulo akuti mutenge jekete mukam'patse. Iwe kunyamuka na jekete kukampatsadi ndithu kuti ah ena akuti malamulo afumu atitite nzosasangalatsa koma lamulo latiuza kuti tipange zimenezo. Munakamba zokuti kodi pali ndalama zina zimene zikupita kwa Sattar munakamba za makampani ambirimbiri ndikabwerera mu statement ija ndiye kuti tikhoza kuvomerezana kuti mwina penepo sitinamvane bwino because I said kunali makampani ambirimbiri Kunali ma contract onsewo koma a auditor general aja adakayamba kusuzumira m'makampani monsemu kodi uku chilipo munapereka kale? Chilipo munapereka kale? Nkupeza kuti konse kuja palibe chimene anapereka kale kapena chimene anayamba kupanga manufacture koma nkudzapeza pa imodzi iyi zilipo zimene anayamba kale kupanga which means palibe zolipira kwina konseku because palibe chimene anali atayamba kale kupanga. Zolipirazi tikukamba kumene anayamba kale kupanga zinthu izizi. Kuti kodi Sattar dzina lake tidzaleka liti kulimva? Amene adanena kuti Sattar timufufuze pa zochitika zina ndi zina, amene aja inu mumayankhula nawonso. The acb is an independent body. Acb inkakudandaulirani kuti mwalembapo nkhani zokuti acb kulibe zipangizo, ndalama kulibe, kulibe personnel. komanso ikutchingidwa ndi the dpp the director of public prosecutions zimene zimatengedwa zikupanga gag acb kuti isagwire ntchito lero that law yopanga- yoti amati ikupanga gag kulibe lero anthu oyenera kugwira ntchito aliko lero ndalama zimene akupatsidwa acb sadapatsidwepo ndikukhulupirira tinakanyamukanso ife tomwe Kodi inu a acb milandu iyi kuphatikizapo ina 40 following tiyamba liti kumva zotsatira? I believe I believe you'll be fair to the country pomatenganso mafunso nkukati aah tisamangoti zinazi tizingoombera mmanja zilizonse inu tikuti mmati ndalama mulibe ndalama mwapatsidwa. Galimoto yakhala pa mtondo ati ilibe mateyala ilibe mafuta ilibe batile nchifukwa chake sakuyenda kenako amvekere batile batiletu ndi ili takupatsani ikulira ee mateyalatu ndi awa tapopa. Petulo ndi uyu tatsira mtankimu. Tamapitani tsono. Angoima. Funso lomufunsa nda driver what is happening? You've been given all that you needed for your car to move. Get moving. Lerolo zinthu zonse apatsidwa. Nde tidzamva kutha kwa zinkhani zimenezi kuphatikizapo ndi zina zonse. Mwenje a Cement Gate ndi azinzawo tidzamva kuthana nazo zimenezi akadzatiyankhula a acb.